madam spiwe kalata imene munauza akalamula kuti alembe ndalandira odala inu muli ndi mwayi okhala ku state house nthawi imene kunali bingu mmacheza ndi mwana wa bingu tapiwa kwabwera joyce banda munali komweko Odala amene mudagwira nyanga yo, yonona yabwino. Mmakhala ndi mwayi ocheza ndi ana a President kuti mudzenena mabodza mudzikhala ku State House. Si dzana limene ndinabwera mu office mwanu kudzakufunsani nkhani yoti mmawuza Pastor Jordan, si nkhani simunawuze Pastor Jordan mumawuza Violet Chakwera. I think so audio mwatumizira. Mutawuza anakawuza Pastor Jordan kuti andiyankhule nandiyankhula. Kundidzudzula kwawo sindinaone kolakwika koma ndinakuona kolakwika chifukwa kuti inu munapereka information imene simumayidziwa. madam spiwe mafuna kuuzeni kuti ine kaya ukusewera sindizabwerera kaya sinzabwerera i don't care koma deal imene ukusewera ndi max kalamula kumapereka ma information azinzako aise udzafa osauka udzafa mphawi ine sindingakuope kaya uli ndi id ya white i don't care siwe mayi yanga sindinatuluke kwa iwe uli ndi mwana spiwe amene unabereka mwana wako uja okay pali message ina amati minga zomwe mukudzalazo mwana wanu amadzaponda chani minga zomwezo akuyenda beya iweyo udza mwana wako adzaponda minga zomwezo angakhale atapita kunja koma unless ngati ali ndi moyo nkugwira ntchito pa office adzalandira chipongwe chimene ukuyenda iweyochi inetu akalamula ndimadziwa kuti iweyo unauza akalamula kuti ndimadana nawo ngati umakumbukira padzana akalamula kundipanga kuti tiye iwe mesa ndine ndife ambe- abe athu ndife ba- ndife amodzi ndinayankha kuti ine unayankha kuti tiye kwakana a- abwana ngati mmafuna kuti muzinyengana ndi mabwana it's okay mukhoza kumanyengana nawo zoti mmanyengana ndi adofu kamba kuwa ife timazidziwa and nkhani yodana iwe ndi ine ndikudziwa kuti yachoka patali si ine ndikudziwa kuti yachoka patali mukudana ndi anthu ena ake ku state house komwe angokoloweka mwa ine zikomo kwambiri ndalandira kalata ndipita ku discipline ndikukakhala pansi salary imene ndimalandira ine ndi salary imene umalandira iwe iwe umalandira grade f ndi ndalama zambiri kwambiri salary ya ineyo kwa iwe it's about me te- times 10 ndi chifukwa chani mmakhala anthu opanda chisoni spiwe spiwe state house imakuda anthu amakuda spiwe si padzana ankayankhula kuti utuluke iwe ku state house bp imakwera sindinalowa mu office mwako ine kulimbitsa mtima kuti zisiye sutuluka si ine amene ndinkayankhula mu office mwako lero mwapita kwa akalamula kukawauza kuti tiye mulembeni kalata apite ku discipline anakutukwanani ine ndatukwana akalamula ine ineyo spiwe uli ndi matenda aakulu suli ndi khansa iwe pamenepo spiwe ufa iwe ukafika december ndifunse nkhani ukasume kulikonse kuti amanditemberera kuti ndifa ndakwiya pa zimene ndayankhulazo nkakwiya munthu ine iwe sungapeze mtendere never ndipo sudzaupeza spiwe idya ndalama sukuyendera galimoto ya boma A Chakweraso akadzatuluka m'boma kaya kudzabwera ndani? Udzakalowanso ku state house. Si uli ndi ufiti umati ena akatuluka ku state house umakalowanso uli ndi ufiti umenewo. Sikunali Bingu unali komweko. Ine ndikapha president lero. Iweyo amene ungapha president ndi nda? Poti iweyo umacheza ndi ana a Bingu, leronso akalowanso ku state house. Iwe ndine amene angapha president ndi ndani? ku state house umakhala ngati kuti state house ili m'manja mwako chifukwa chani spiwe umafuna kuzuza anthu iwe ndi ine ali ndi ndama ndi ndani umalandira grade f uli ndi id ya white can you imagine ukundizuza ine munthu ovutika ndi ndimalandira grade ndama zingati eh ukumatenga nkhani umauza ana a president azindida ine waganiza bwanji spiwe and ulipo ndi matenda akulu bwanji osagwada pasi ndikupemphera nkumuuza mulungu matenda uli nawo anzako akugona ku central ali pa oxygen koma iwe uli ndi mtendere ukuyenda uli ndi moyo ukanakhala pasi ukanagwada pasi nkumuuza mulungu kuti zikomo kwambiri ambuye nde ine momwe ndinewe zikomo kwambiri ine ndimuuza mulungu kuti zikomo kwambiri mulungu sadzalanga munthu asanadzudzule chilungamo sichiomba nkhawa sichiomba khoma nkhani simaola kumwayi sikupita gulu zikomo odala khalani ku state house ndi ana a president mudzicheza ndipo mwauza akalamula kuti ati musamuitane i don't care kubwera ku state house tiya savutika sadya ndama za state house grade yanga ndiyochepa koma wandizuza ndipo unali ndi mamitingi dzana unali iweyo adofu max kalamula amene adutsa pamene pa job lisuja anakumverani imboni umboni ineyo ndili nawo walandira nakuwe ku discipline ndikamutchula bwesa amene anakumverani padzana mwamuuza violet nkhani za ine kumandineneza anthu akumva ndipo ndinakutchula kuti amamva nkhaniyi ndi wakuti wakuti sunakane chimene ndisangatso unavomera kuti pepa sunandipepesa iwe dzana lero ukupanganso izi kumuuza max kuti andipatse kalata zikomo kwambiri inetu mwa ajerali sindipita kapempha ndalama sindipita kapempha zinthu udani wanga wabwera chifukwa inu padzana magwirizana ndi ajerali lero ndadana namwe adana nane kaya mafuna kuti muzinyengana nawo kaya manyengana nawo i don't care sindikudziwa koma moyo wako ndi waufiti ndinamva kale akuti olo kukuli pp zime- ati zimene zonse umapanga kuli pp udzigwira nde ndimafuna kuuza kuti dziwe losamba ndi lofanana koma nyanga tinagwira yosiyana khala ku state house spiwe ambuye akutetezere uzidya ndalamazo ine ndakakhala pasi ndizivutika komanso sindingavutike ha kovutika kunadutsa ine sindingavutike a kalamulanso ndalembera message ndikhulupirira akuonetsa zikhala spiwe ambuye akutetezere uzikhala ntchito uzigwira grade f udzilandira id ya white ulandira koma chimene angadziwa ana apulezidenti ukucheza nawowo moyo wako ndi waufiti ndiwe mfiti umakonda kupereka kupereka nkhani zabodza ukadzatukanso ku state house ko udzachezanso ndi ana apulezidenti siwe unali kuli tapiwa siwe amene umatusa information ndi ambakuwa kumakakumana ndi anthu aite makapereka information si iweyo leronso uli ku ofesi komwe kuja zimayesanso ndi ana a pulezidenti denso pulezidenti onse akadzabweranso yesanso ndi ana ake ee sipiwe uli ndi mwana unabereka kuli mtima kumeneko mwanji iwe ngati osabereka kuuma mtima kwa mtundu wanji ine ngati ndimakunyasa mpaka tokamuza max mlembe eti yakalata umpatse discipline iwe sipiwe ukuona zoona kuti pa anthu 80 amakana kulandira mahampa ndinawauza ndine kuti asalandire mahampa iwe ungamaleke nkhani za pa group ya ladies kumamutumizira max kuti eti akuponye pa social media are you sure ayi koma asayi nyanga imene wagwira iweyo umatha koma sipiwe ufa ndi bp iwe anthu akupha akulodza wekhedwako lopusali ndipo vn iyi utumizire amene ukhoza kuwatumizira ndi yankho la chilungamo ku state house sikokhala iwe wekha ndiwe amene umakhalako Ine sindimanena, sindimanena bodza. Mumapita kwa mabwana, kumawauza mabwana kaya zikunyengani, I don't know. Mumawauza mabwana za mabodza kuipitsa mbiri ya munthu wina, koma komwe ayi sikupita gulu. Chimene mafuna ndikuuze ndi chimenecho. Uzikauza mabwana mabodza, m'malo mwa chilungamo. Max nso amaba ndalama umboni ndili nawo. Even so kumangocha anaba ndalama za msonkhano wa SG uja. Umuuzenso. Iweyo umaba zinthu ku stores. Ehe, naiwala. Iwenso amene umaba zinthu ku stores kumakasiya ku restaurant kwako iwe. siwe umatuma isabelo azikugulira zinthu kumakasiya kuicheri ku ofesi kwako iwe ndiwe mfiti iwe eti umalandira grade f uli ndi galimoto ya boma khadi ya fiwelo nkumabenso zinthu ku stores iwe kusandisiya ine mphawi ine ndimalandira grade yanji zonsezi kukupanga zinthu kaonye social media kuti umaba zinthu ku stores umboni ndili nawo isabelo amakugulira zinthu pa bilu ya boma can you imagine ulibe chisoni ndiwe mfiti umadya zinthu za state house za boma umaba zinthu zingati iwe umanyengana ndi mashef aja achina jozi umboninso ndili nawo ndipo nkhaniyi uiponye pa social media utumizira akuluakulu kuti wanditumizira vn ndikayankha umanyengana ndi jozi banja la jozi linasokonekera chifukwa cha iweyo umaba zinthu ku stores umamutuma isabel pa bill ya state house kuti isabel akabe ukane ngati ndikunama ndikutumiza vn ndikubloka vn ndigawanso pa social media kuti ndakutukwana iweyo ndipo ndikutchula kuti ndiwe spiwe tembulembu umagwira ntchito ku state house ndiwe manager wa household komanso ndiwe mfiti imene ili pa state house amene umakhala close kumene ndi ana a president pano so wamutchera violet nsampha kuti udzikeza ndi violet akadzabweranso a president ena udzatcheranso nsamphanso kwa mwana amene udzikeza nawo e koma iwe udagwira nyanga komatu ndiye mugwira nyanga koma mudwalabe matenda akulu mufa inu ku india simukabwera mmoyo inu